an filɛlibagaw mali kɔnɔ mali kɔkan aw bisimila duba tv ale ni rafikɔm eh, sanfɛla la ni an sigilen ye donkibaru ale kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛlaw kɛlen kɔ ka madali kɛ eh, nansarakan na anw bɛna ka na bamayɛlɛma aw ye bamanankan jɛlen na o b'a jira k'a fɔ min bɛ bɔ anw da an ka bɔnto nɔ tɛ o la sa gafe caman bɛ an bolokɔrɔ ka kɛɲɛ ni bidon ye min ye indépendant ye ka taa se républicain ma fo ka taa se nouvel horizon ma ninnu bɛɛ lajɛlen dalafalen b'an bolokɔrɔ bi sɔgɔma in na o la sa ko tigɛkuru la kuma baatiba min ye a misɛnmanw ye an na olu tɔmɔ k'o da aw tulo kan ka kɛɲɛ ni e bidon ye o kama sa an bɛ gafe fɔlɔ min ta nin waati na a bɛ fɔ o ma ko indépendant indépendant sɛbɛnni kɛbaa ka fɔ la a ko anw ka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ kiti kow bɛɛ lajɛlen ma ni o ye mamadu kasoge ye ka kɛɲɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ eh, sibiridon ye janvier kalo tile mugan ani seegin anw ka ministre de la justice a ye baro dalasigi eh, dɔ kɛ an ka dunanjiginsoba la ni o ye CICB ye baro dalasigi in a bolila fɛn mun kan o de ye mali kiri a bɛ bunnakun jumɛn kan ka kɛɲɛ ni eh, bidon ye o hukumu kɔnɔ min ye mamadu kasoge a y'a jira k'a fɔ min ye ka kɛɲɛ ni san ba fila ni mugan ani tan ni seegin ka taa bila san ba fila ani mugan ni fila la min ye kiri tigilamaw u ye wulikajɔ minnu kɛ dunko juguya ani yuruguyuruguko wale kɛlɛ hukumu kɔnɔna na an b'aw ladɔnya k'a fɔ min ye sefa wari miliyari kɛmɛ saba miliyari bi duuru ani miliyari saba n'a kunkanfɛn ko o de ye musakaw ye min ye dunko juguya kɛra sababu ye ka deko minnu nase eh, mali ma mamadu kasoge a y'a jira k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnya na sefa wari miliyari kɛmɛ saba ani miliyari kɔnɔntɔn o ye musakaw ye minnu kɔni dankarila jamana foroba nafolo a n'a foroba minɛn na o kɔfɛ a bɛ fɔ ma ko les autres infractions o ye i k'a dɔn k'a fɔ dankari wale wɛrɛw ye minnu bɛ tali kɛ sefa wari miliyari bi naani ani saba a n'a kunkanfɛn na An b'aw ladɔnya k'a fɔ min ye cɛmancɛ fanga ye waati min o bolo a bɛ don ca la a jirala k'a fɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ dunko juguya ani yuruguyurugu ko kɔni na kɛ u ka wulikajɔ a fanba ye wa n'i y'a lajɛ nin waati laban ninnu na an ka ministre de la justice don a la a ka wulikajɔw ɲɛsin bɛ o baara kelen ninnu ma o de kama ka se ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnlen di jamanaden ma jamana kɔnɔ jamana kɔkan a ye nin baro dalasigi kɛ ka laban ka kibaruya sɛnsɛnnen ta k'a da anw kelenkelen bɛɛ lajɛlen tɛgɛ n'an bɔra yen an bɛ to indépendant kelen ale kɔnɔna na an b'aw ladɔnya k'a fɔ min ye DIRPA DIRPA ale ye mali wolomasiri tabaw olu ka kunnafonidiso a bɛ o de kofɔ u ka ɲɛmaaba ni o ye kolonɛli sulemani danbele ye Ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn don ye kolonɛli sulemani danbele a bɔra a ye barodalasigi kɛ barodalasigi min ni a y'a lajɛ ka laban ka ɲɛfɔliw kɛ jamanaden ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔ minnu kɛra faso mali kɔnɔ ka daminɛ desanburukalo la ka taa bila zanwuyekalo ale cɛmancɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o hukumu kɔnɔ min ye wulikajɔ bi wɔɔrɔ ani fila kolonɛli sulemani danbele a y'a jira k'a fɔ mali sɔrɔdasiw u ye o de mada jamana cɛmancɛfan na fo ka taa se min y'i k'a dɔn k'a fɔ jamana ale yɛrɛ tilebinyanfan yɔrɔ caman na o wulikajɔ bi wɔɔrɔ ani fila i k'a dɔn k'a fɔ a tila tilara i k'a dɔn k'a fɔ tila dama dɔw de ye min y'i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ bi naani ani fila olu ye i k'a dɔn k'a fɔ minnu kɛra ni pankurunw ye ka laban ka taa sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw kɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ ninnu a kɛra sababu ye min y'i k'a dɔn k'a fɔ jugu maa bi naani ani fila ka olu o bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na min ye kɛrɛnkɛrɛnyana malo bɔrɔ bi wolonfila ani wolonfila ninnu bɛɛ lajɛlen ye zakatu ye min ye kulu maramafɛntigiw u tun ye minnu daraki jamanadenw na k'a sɔrɔ u yɛrɛ sago tɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye bagan ni o ye misi ye misi kɛmɛ seegi ani mugan olu darakira i k'a dɔn k'a fɔ kulu maramafɛntigiw la k'a di a tigiw ma u ka sigidaw la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye maramafɛn caman bɛ yen ani juguw ka bolimafɛn caman olu darakira u la ka laban k'olu kɔni bila mali ale ka bolo kan Nin wulikajɔ kelen in a kɛra sababu ye min ye maa bi naani ani fila o bɛɛ lajɛlen ye kulu maramafɛntigiw ye ka olu fana wele k'u don bɛrɛ la min ye maa bi wɔɔrɔ ani duuru ye ka olu bɔnɛ u ni na u dagayɔrɔ caman bɛ yen ni o y'u ka santiyɛriw ye olu kɔni da kolon cira ka yɛrɛkɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bakurunba fɔra nin wulikajɔ ye ni diripa ɲɛmaa a y'a boloda ka kɛɲɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛn don ye Nin wulikajɔ ninnu a kɛra yɔrɔ min na a bɛ duwanza kofɔ ale ni boni min y'i k'a dɔn k'a fɔ balagina ale ni simi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bajangara mara la fo ka taa se sare ibɛma ale ni bɔrɛ koro mara la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye narani ale ni sinsanni ɲɔnɔ mara la wulikajɔ caman kɛra o yɔrɔw la fo ka taa se sofara jɛnɛ nara kita muruja wulikajɔw kɛra nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na anw ka sɔrɔdasiw fɛ an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye nin waati in na an bɛ min da aw tulo kan o bɛ tali kɛ politiki ale bɔnna kun kan jɛkuluba bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko cadre d'échange Des partis politiques pour un retour à l'ordre constitutionnel an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye ka kɛɲɛ ni sibiri nata ye nin jɛkulu in u kɛlen bɛ ka ŋaniɲɛsiri kɛ min ye ka bɔ ka jamalajɛ belebele o sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko euh, meeting an b'aw ladɔnniya k'a fɔ n'i ye cadre d'échange des partis politiques pour un retour à l'ordre constitutionnel a ta k'a lajɛ o ye jɛkulu ye jɛkulu min ka laɲini ye cogo bɛɛ lajɛlen na min ye waatilatɛmɛ fanga a ko tun bɛ se ka kuncɛ a kuncɛ waati la fanga ka segin e siwiliw ma o kama an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye ka kɛɲɛ ni dɔkitɛri Modibo Sumare ale min ye jɛkulu in a ɲɛmaa ye nin waati in na nin waati laban ninnu na jɛkulu ale kɔnɔna na maa caman bɛ u cɛla minnu kɔni y'a jira k'a fɔ olu sen tɛna ye sariyasun kura a baara minnu bɛ senna nin waati in na nka o bɛɛ n'a ta cadre d'échange maaw u maa caman kɔni taara u yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ kulu in ale kɔnɔna na ni o ye jamanakuntigi kolonɛli Asimi Goyita ale ye tɛgɛnɔbila kɛ gafe min na ka se ka maa biwɔɔrɔ ani maa duuru bɔɲɔgɔnko sugandi olu ka kɛ Commission de finalisation o cɛdenw ye ka se ka min ye sariyasun kura k'a baaraw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka laban k'a bila wote a bolo kan o kɔni kɛra tanamako ye cadre d'échange maaw olu yɔrɔ kosɛbɛ o kama minnu ko olu fɛla ko tɛ sariyasun kura kɔni a baaraw ye olu kɔni y'a laɲini min ye sibiridon ye ko u na lajɛ belebele kɛ lajɛ in a dabɔ tɛ foyi kama ka se ka hakilina ani k'a dɔn k'a fɔ kunnafoniw olu kɔni di u ka tɔndenw ma sanga ni waati e bɛɛ lajɛlen na N'an bɔra yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati na ka tali kɛ Mali cɛmancɛ fanga ale n'a ka taabolo la min ye anw ka kɛrɛnkɛrɛnya na Union africaine ale ɲɛmaa Musa Faki Mahamat ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka na faso Mali kɔnɔ, wulikajɔ in a ye tali kɛ fɛn min na o de tun ye ka na jamanakuntigi Kolonɛli Asimi Goyita a n'a cakɛɲɔɔnw k'u kumaɲɔgɔnya ka laban miirina minnu ni olu bɛ se ka ta n'a bɛ taa ba wolo Mali ka lafiya la o kumaɲɔgɔnya olu kɔni tɛmɛna Musa Faki Mahamat ale ni an ka jamanakuntigi Kolonɛli Asimi Goyita nin taama kelen in senfɛ min ye Musa Faki Mahamat ye a kɔni ka wulikajɔ a ye tali kɛ min ye ANR min ye k'a dɔn k'a fɔ anw ka Assises nationales de la refondation o baara minnu kɛra ni u ka kan ka kɛ sababu ye ka yɛlɛma caman don mali a ka taabolo la a ye k'a dɔn k'a fɔ baaraɲɔgɔnyaw kɛ olu kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ fɔ min ma ko Autorité indépendante de gestion des élections ni o ye kulu kɛrɛnkɛrɛnlen min ka baara na ɲɛsin an ka kalafili kow bɛɛ lajɛlen ma a ni o fana maaw ye ɲɔgɔnyew kɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ musa Faki Mahamat ni ale ye Union africaine a ɲɛmaa ye, a ko a bɛ Mali a marabaaw fo k'a sababu kɛ n'i y'a lajɛ k'a daminɛ ale ka bɔli laban na ka se e sisan ma k'i b'a ye k'a fɔ Mali ye wulikajɔ caman kɛ ko nka o bɛɛ n'a ta baara kɔni a tɔ caman bɛ yen a bɛ ɲini marabaaw fɛ hali bi u ka wuli k'u jɔ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ nin jɛkulu in u bɛ se ka k'a dɔn k'a fɔ baaraw boloda teliya la min bɛ kɛ sababu ye an ka segin tagabolo nɔrɔmali kɔnɔna na n'an bɔra ye hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye jamanakuntigi ye kolonɛli Asimi Goyita ka kɛɲɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun kuncɛ tɛmɛnen ye an ka jamanakuntigi kolonɛli Asimi Goyita ale y'i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛ gafe la tɛgɛnɔbila min kɛra sababu ye ka se ka jamakulu dɔ o kɔni bolo don ca la min ka baara na ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ anw ka sariyasun kura ale kɔni baaraw kuncɛli kow bɛɛ lajɛlen ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye maa bi wɔɔrɔ ani maa kɔnɔntɔn ye jamanakuntigi a y'a ka dannaya da olu kan olu ka se ka anw ka sariyasun kura a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ka tɛnko o hukumu kɔnɔ min y'i k'a dɔn k'a fɔ kulu caman bɛ yen minnu kɔni kun kɛ n bɛ ka ban o kɔni boloda olu kɔni ka maaw yira kulu in a kɔnɔna na An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin maa bi wɔɔrɔ ani e kɔnɔntɔn in a bɛɛ lajɛlen min ye bɛrɛbɛrɛtɔnw olu ka maa sugandilenw fo ka taa se min y'i k'a dɔn k'a fɔ société civile ale ni marabaajɛkulu olu yɛrɛ ka maa sugandilenw o hukumu kɔnɔ min y'i k'a dɔn k'a fɔ wagati kunkurun o de dira nin maa kofɔlen ninnu ma u ka se ka baaraw kɔni boloda nka bolodacogo la min bɛ kɛ sababu ye anw ka sariyasun kura ni o ye nouvelle constitution ye ka se ka a sɛgɛsɛgɛliw n'a fɛsɛfɛsɛli bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ taa ba wolo jamanakuntigi ka ka tɛgɛnɔbila la ka sɔrɔ ka taa i k'a dɔn k'a fɔ min ye a kalafili ni o ye bolokɔrɔta ye ni o ye élection référendaire ye n'an bɔra ye hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye nin waati na an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko Nouvel Horizon Nouvel Horizon an lamɛnbagaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni dɔgɔkun kuncɛ ye min ye an ka mali kɔkanko minisiri ni o ye Abdoulaye Diop ye ale ye wulikajɔ kɛ ka taa i k'a dɔn k'a fɔ Nations unies ni o ye diɲɛ kelenya tɔnba o kɔni faba la wulikajɔ in a bɛ tali kɛ min na o de ye tuma ni tuma min ye k'a dɔn k'a fɔ Nations unies u bɛ gafe min bɔ mali ka dabolow la ka se ka taa Mali ka gɛlɛyaw olu kɔni e ɲɛfɔ Abdoulaye Diop a ye o wulikajɔ kɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o wulikajɔ in a senfɛ min ye Abdoulaye Diop ye jɔn a la mali ka gɛlɛya a fitinin n'a kumaba ye fɛn minnu ye a da sera o kelenkelen bɛɛ lajɛlen ma wa Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi don in na mali bɛ yɔrɔ min na jɔn a la maa tɛ se ka mali kɛ mali fɛ ka tɛmɛ malidenw kan wa mali ka gɛlɛya a ɲɛdɔnbaa yɛrɛ yɛrɛ ye malidenw de ye wa ka se ka fura sɔrɔ a la ko o fana malidenw ye o hukumu kɔnɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ maliden dɔ bɛ aminata diko ko ale kɔni taara laseli dɔw kɛ laseli minnu ni a taara mali a juguya na nkalon na sanga ni waati e bɛɛ lajɛlen na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o hukumu kɔnɔ min ye abulayi jɔpu ye a y'a jira k'a fɔ nin maa min kumana mali kan ale t'a dɔn wa a t'a dɔn a nana kulu min tɔgɔ la wa a kɛlen bɛ ka kibaruya minnu di mali fana kan o kɔni ye ale dabali sɛbɛkɔrɔ ban abulayi jɔpu min ye ale kɔni ka laseliw ye jamanakuntigi tɔgɔ la ani jamanadenw tɔgɔ la a ye o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛcogo ɲuman na n'an bɔra yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ hali bi mali a bɛ e dabolo min kan lakanako ale e bna kun ka min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamana kɔrɔnyanfan Jɛkulu dɔw bɛ yen olu kɔni kɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan o kɔni e boloda faraɲɔgɔnkan min n'a bɛ taa laban ka se ka kulu maramafɛntigiw u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka laban ka wulikajɔw kɔni boloda k'u ka hakɛw ɲini ko o kow kɔni e daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ kulu min ko fɔ o de ye MNLA ye ka taa se MAA ma min ye HCUA ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye i k'a dɔn k'a fɔ o kow olu bɛ senna walasa ka se ka nin jɛkulu ninnu olu kɔni fara ɲɔgɔn kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye MNLA ale ɲɛmaa bilal ag cherif ale ye mouvement national de libération de l'azawad ale ye o ɲɛmaa ye fo ka taa se ni ale yɛlɛmana ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na CMA ye nin waati in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ŋaniya siri in kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kulu maa saba in kɔni olu yɔrɔ ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hakɛ to u bɛ se k'u ka hakɛw ɲini cogo min na mali bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na waati e nataw la an lamɛnbaaw ni an bɔra yen sa an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko indicateur du renouveau indicateur du renouveau kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye anw ka tiɲɛni kɛra cɛba dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko iyad ag ghali iyad ag ghali nin waati laban ninnu na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye sahel kungo ni o ye cɛncɛnma jamanaw ye wara in a ka taakaseginw kɔni cayara nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na nin waati laban ninnu na hali n'a sɔrɔ waati jan kɛra a kɔni kun mankan kun tununnen bɛ kunnafoni y'a jira k'a fɔ yala dankarilen bɛ iyad ag ghali la yala a dogoyɔrɔ laban na wa walima a yɛrɛ kɛlen bɛ ka fanga kura sɔrɔ ni o kɛlen bɛ sababu ye a bɛ k'a kunnabɔ nin waati ninnu na ka laban ka bagabaga ani siran ta k'a ɲɛsin mali ma wa nin ye ɲininkali tomi dama dɔrɔn ye min ye sɛbɛnnikɛbaa ye min manda An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw nin bɛ dan sigi an ka bi don dɔnko baro labɛnnen na ni ala ye don wɛrɛ jira an na an na kunnafoni wɛrɛw sɛnsɛn k'olu da aw tulo kan o la an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ la